igbo ndị ọma m ji eme ọnụ abịakwa m ka m si abịa ọzọ afa m bụ nwada Chizzy Ugodi na Ọka abịa m ka mụ na ụmụ nwaanyị nwee obere mkparịta ụka ya bụ mkparịta ụka bụ gịnị gị bụ nwa agbọghọbịa gị bụ onye nne enwere afọ ị ga-eru ibido gbadobe anya n'ala na-enegasị arụ gị na-ama ihe ndị na-agbanwe n'ime arụ gị maka ọtụtụ mgbe ụmụaka anyị ụmụ agbọghọbịa na-anwụ n'oge ma na-enweta ọya dị iche iche n'oge maka mgbe ụfọdụ ha ada agbado anya maka mgbanwe na-abịagasị n'arụ ha ruo mgbe nwatakịrị nwa agbọghọbịa bido fụba nsọ ya o kwesịrị ọnwa ọbụla inegharị onwe gị anya nebala onwe gị anya mara ihe ndị nọgasị n'arụ gị enwee mgbanwe ị na-afụ n'arụ gị ọtụtụ mgbe ya bụ ọrịa ndị na-egbu egbu na-ebido n'afọ ọtụtụ afọ rinne wee na-egosigasị gị ihe ndị dị iche iche iji maa atụ dịka ya bụ ọrịa ndị iti na-akpọ cancer of the skin o nwere ike ọ bụrụ obere ihe tụpere gị n'arụ obere ife atụpe gị n'arụ enwerọ ife ị kpọrọ ya mana ị bụrụ onye na-eneba anya ị nwere ike ịfụ na afọ na-aga ya bụ mpaghara alụ gị ebe ihe a mere na o nwere ike ọ na-enwegasị mgbanwe dị iche iche otu a ka o si gbasa ọya ndị ọzọ dị iche iche anyị na-aya ma ọ bụgodi nsị mmadụ na-anyụ otu nsị gị si acha nwere ike ịbụ ihe ya-eme gị ịgbado anya chọpụta ọya nọ n'eriri afọ ma ọya nọ gị n'ime arụ ị na-amarọ ma ọ bụnadị otu arụ gị si acha dịka nke anyị ma ọ bụrụ onye ọbara kọrọ n'arụ ị fụ e nwere otu alụ ya na-esi acha ọ dịka arụ ya na-acha uhie uhie ọkwa uhie ka ndị Igbo na-akpọ ya ọ bụkwa na m akpọtarọ unu nyelụ m aka mba ọ bụrọ uhie uhie ọ bụ edo edo Igbo m a ya-egbukwe m ee otu a ka o si acha ọ na-adị mma nwaanyị bụ nwaanyị site mgbe ibido fụba nsọ gị ọnwa ọbụla inegharị onwe gị anya abịakwa na ụmụ nwoke a na-asị iruo afọ iri anọ ibido nebawara onwe gị anya ọ bụrụ na enwebe ụfọdụ ndị mmadụ chukwu na-agọzi ha ha eruo afọ iri anọ enwebe ihe ọbụla ha yago iru otu a ya bụ ikwesịrị ofu ugboro n'afọ ịkpọrọ onwe gị jee ụlọ ọgwụ enegharịa gị arụ ọ dịkwa n'oke mkpa hmm? maka ọtụtụ ihe anyị na-eli ọtụtụ ndụ anyị na-ebi ada akwado arụ ike anyị maka gịnị ndị nna nna anyị ha biri ogologo ndụ maka na chi bọọ ụtụtụ fa ejebe n'ọlụ ha eje lụọ ọlụ ọlụ ike ha agba egwu ma enwe ihe omenala ha eme ihe dike mana ị nee anya kịta dịka anyị kwuru dịka ndị igbo kịta dịsikwa na efere mba ụwa chi bọọ ụtụtụ ị fụ nwoke igbo ọ sachaa ụkwụ tukwuru na-akọgheri na-agba egusi ọ na-agba egwusi n'efere mba ụwa egwusi anyị na-agba ya bụ ihe ndị i riri i rikọta kedu otu i ya-esi wee mee ha ha esi n'arụ gị pụọ ha ma apụ maka ha niile dọrọ gị n'arụ ha ebido libe ọkpụkpụ gị libe ife niile nọ gị n'arụ mebisibe ha maka gịnị maka gụwa kpebili na ife ị ya na-eme bụ chi ụtụtụ bọọ chi ehihie bọọ chi abalị bọọ i bupụta oche na efere mba ụwa gbaba egusi nke a gbasakwa ma nwaanyị ma nwoke ma ị bụrụ nwoke igbo na-alụ ọlụ dịka ndị nke n'obodo oyibo na-alụ ị na-esi n'ụlọ alụ ọlụ o kwesịrị ọ bụgodo otu otu awa ijegharịa jee gbaa ọsọ ma ọ jee ogologo ije ka ị nwee ike ịna ihe na-atọ rịrịrị ahụ nọ n'ime arụ gị mee ha ka ọ bụrụ ihe ga-achake ka okpovu gbaa gị ya bụ ihe rịrị ahụ esi na ya wee pụta ụfọdụ nwere ike ịdị na-ajụ kịta keekwe nke bụ okpovu okpovu ajịrịja bụ olu ndị ya ọ gbaa gị ihe rịrịrị ndị ahụ arụ gị enwe ike ịgbanwe ya ọ dị ka okpovu si na arụ gị wee pụ ị na-adị karakara okwu m abụrụ gịnị gị bụ nwaada igbo ị bụ ada pụrụ iche nebala onwe gị anya gị bụ nwoke igbo diọkpa ị nọtụ i dulu onwe gị jee ụlọ ọgwụ jee nebala onwe gị anya ife niile abụọkwa nne ego kamakwa ka ọ bụrụ na ị bụ onye na-ebi ndụ ọjọọ ihe ọzọ ndị Igbo ga-agba mbọ wee kwụsị bụ ịdị na-aṅụgharị oke ọgwụ na-enwerọ isi na ọdụ a sị na nke a na-agwọ nke a ipio nke a na-agwọ nke a ịmakpuo nke a na-agwọ nke a ịmakpuo ịṅụgharịcha ihe ndị ahụ ihe ndị ahụ n'ọnụ arụ gị otu a butu ihe a na-agwa gị bịa ụlọ ọgwụ ka e nee gị anya asịrọkwa m na ụfọdụ ihe ndị a ada alụ ọlụ mana ihe m ji sị gị na ọ ga-akalụ gị mma ije ụlọ ọgwụ maka na ihe ndị a ị na-afụ o nwere usoro pụrụ iche a na-eji aṅụ ya ka o nwee ike ịdị gị mma n'arụ ndị be anyị akarube otu a mana m na-ele anya na ọbịaniru na anyị ga-eru ya bụ ọnọdụ bụ otu ọgwụ igbo anyị dị e wepụta otu anyị esi wee ṅụọ ya ka ọ rapụ ịkarị n'arụ ma ọ rapụ ịdị adị n'arụ biko ka anyị nebara na arụ anyị anya hmm? tadebe oke isi ewu ṅụdebe oke akpụrụ achịa ṅụdebe ya eh? chi bọọ ụtụtụ itinyebe ihe n'afọ ịmakpue gbapụ n'isi afịa ihe ọzọ hmm, akpụrụ achịa e tue gị afa afọ ịtọ afọ ịnọ ị dọlụ ka ozu ndị a turu gị afa abịa bịa ṅụa mmanya n'isi ekenekwa m unu ọ ka igbo dị mma ka m na-ekwu ọ mụwa nwada Chi isi godi na ụka daalụkwanụ